mgbede ọma nụ ndị be anyị ekene m onye ọhụrụ n'ọgbakọ si na asị nke onye chiri nya zere then biko enwere m ihe m chọrọ ịjụ o nwere ihe m watchiri ee nkụzi m watchiri nkụzi ahụ enwekwara m the video clip so ọ na-akọwa na nwaanyị jee n'ezi tụta ime na ọ bụghị arụ ọ na-achọ ịkọwa ihe dị iche na arụ and ihe ọjọọ so and the, the clip dị very short ana m efeel na ọ kọwatacha ọfụma ọ kọwa ihe otu m onye chọrọ ịghọta ga-aghọta and enweghị etu a ga-esi jụ ya ajụjụ doo m sị ka m jụọ ya ebe a Ee, biko ọ kedu ihe eh, onye nkụzi a na-akụzi ihe a a sịkwa m gbabata video ebe a m agbabata na nwaanyị ije n'ezi je tụta ime na na di ya alikeghị ime ahụ ọ tụbatara na ndị mmụọ alikeghị ime ahụ ọ tụbatara kama na ọ bụghị arụ na a gaghị akpụrụ ya arụ na ọ bụghị arụ so achọrọ m biko ka ikenga biko ka i nyere anyị aka gbaara anyị okwu a doo ka anyị ka o kwe anyị nghọta doo m biko ekenekwa m unu nwanne m nwa- nwanne m nwoke ekenekwa m ụnụ ekenena m onye ọbụla ah? Ah, m biko ah, m ghalabanụ m 1221 chi ejikwana mana ọ kwanụ mgbe onye ji wee teta ụla wụ ụtụtụ ya ọ ihe m ji wee nwee efe o tebaghị aka anyị nkwadochara ife m ya-eji jewa ọrụ echi n'Ogbunike so sị ka m zutu ike sị ka m mepee group wee fọrịa ajụjụ a enwebụ m ka m zu ike mana ajụjụ a tara alụ na ntị Ah, my brother o nwere ofu ife m chọrọ ịghọ- ịkọ ịkọwara gị, ah. a chọpụtara na ndị be anyị na-eme nkụzi ka o were um, kpuchinata ifele fa ka ha wee kpuchinata ifele ha um, o nwere ofu mbọsị ofu nwata nwaanyị kpọrọ m na phone wee jụọ m ajụjụ wee sị "Ee, eziokwu na nwaanyị nụrụ di gbaa n'ilo have sex with di another nwoke n'ilo na ọ bụghị ife ọjọọ na ọ nweghị ife ọ ya eme di ya nke nwaanyị ahụ belụsọ na ọ natara nwoke ahụ ya na na-abụ kwara iko ego wee siere di ya nri ewelu na mgbe ahụ ka ọ ya eji wee nye di ya nsogbu so ajụjụ a ka ọ kpọrọ m wee jụọ m wee jụọ ya kele ebe ị nọ ọ sị m nọ na nke onye dibịa ebe o jere ịlụ ọrụ wee jụọ ya kere onye na-agwa gị ife ahụ ọ sị m na ọ onye dibịa ọ nọ na nke ya m sị ya um, kelu nkata gị na ya na-abụ kpawara o welu gwawa gị ife a ọ sị m na nweghịkwa na ọ just na anya nwoke bịa na-agwa ya okwu dị aṅa na-agbadi ya ọ na-agwa ya na ọ makọ na nwunye mmadụ ka ọ wụ the man ahụ wee kọwara ya ife a m jụọ ya ọlụ ọ na-alụ gị ọlụ ọ sị m mba i nyena ya ego ọ sị m mba na ya na ya ka na-ekwu okwu price ọrụ so ha wee na-akọzi akụkọ ahụ wee gwa ngwa ijiri anyị bịa kunie ebe ahụ buru akpa gị mee ka i jere anyụ mamịrị kụchasị ya akpụ ụkwụ gụ na ọsọ na-eme ị ghọtago Eh, m sị ya na ọsọ na-eme Ọ sị m, eh, m sị ya kunie ebe ahụ kụchasị ya akpa gị gụ na ọsọ na-eme um, ọ gbapụ ọ sị m o obere oge ọ kpọọ m na phone sị na ọ pụgo na ọ nọ n'iro na ọ ụnọ ka ọ na-ana m sị ya biko nne na alụkwọ nwa ka ọ wụ ma i ji ego ahụ wee siri di gị nri ma i jiha ego ahụ wee siri di gị nri em, nwaanyị gbaa n'ilo nwere alụ ka ọ wụ one ọ wụ alụ to ndị ichie na-anụghị two ọ wụ alụ to ndị nna gị isi ife ife ifere ka ị wetara ndị nna gị three ọ ife alụ ka ị merụ di gị and ọ ya ma i siri di gị nri ma i siha di gị nri as long as ị nara ọrụ bịa siri di gị nri ma ị na-eji ego nwoke nyere ma i jihụ ụchụ ahụ i bu n'ahụ wee siri di gị nri ahụ wee bi ọya ebido decapitate ba di gị di gị nwazi ya nwagharịkwa ọ ga-enwe ife mgbu ya ebe a ka ife mgbu ya esi na-ebido obere obere ị ghọtago so i fugo na nwoke bịa na-agba ya preaching based on ọ na-achọ way ka ọ ya-esi wee lịa nwunye mmadụ enu onye kpọrọ onwe dibịa na-agba ya preaching ahụ so ife ọ na-asa nwaanyị isi ka ọ gwa ya ka o nweghị ife o melụ na ya na nabụ nwekọgodu mmekọ na o nweghị nete na ọ ya-eme di ya ị ghọtago Mhm. so achọpụtanụ na onye onye chọọ e- e- e- em, ime alụ ọ tụba alụ ahụ ugo ma o wee convince onye ahụ ya chọrọ ime enu Ah, onye sịrị na nwaanyị gbaa n'ilo na ọha alụ Em, ana m asịkwa gụ jụọ kele ụdị nwaanyị ọ wụ ọ nwunye mmadụ ka ọ- nwaanyị tụtụ ime sorry na ọha gba nwaanyị tụtụ ime n'ilo na ọha alụ jụọ ya na ọ nwunye mmadụ eh, ka ọ- ọ- ọ nwunye mmadụ ka ọ- ordinary nwa agbọghọbịa even ordinary nwa agbọghọbịa sef tụta ife- ime n'ilo ọ ife ifele ka ọ wụ to the parents ọ nọ mgbe wụrụ gboo ọ ezigbo ife ifele in fact alụ ka ọ wụ inasmuch as na a ya-akpụwa alụ ya akpụwa mana o mere alụ ọ ife ifele it's a shameful thing ka ọ wụ to the parents because ọ passibeho the rituals nwaanyị na-apass before have sexual intercourse sexual intercourse abụrọ em, onye bịa merebe ọbụla ọkụkọ egwu ọkụkọ oke na nwunye ma ọ egwu egwu mkpi mkpi na nne ewu when it comes to man when it comes to human being sexual intercourse ndị nna anyị ha debere ihe ọ nọ in a sacred level sexual intercourse to sacred is a transmission of different energies is a transmission of energy to energy so ndị nna anyị ha mere ya ka ọ ghara ịwụ eneji onye a pụta na o je sue ha wee debe to the level that na ị ya-adị engaged to the spiritual activities that follows it ọrụ ndị kwuru okwu ọ sị na ị ya-aba mmọnwụ onye abaghị mmọnwụ onye amaghị mmọnwụ aha akwụ n'ihu mmọnwụ before you have sex ị ya ama mmanwụ ị ya you will be initiated into marriagehood you will be initiated into humanhood you will be initiated into family hu- hu- hu- hood that is what they call marriage you got again all that initiation ahụ enyelu ka a ga-eji wee nwee a portal and a connection between family gị na unknown family nwoke bịa nụ gụ without that family marriage initiation you are the family nke gị na family that man aya ama you people will not know family nke ya da afụ the man as onye oshi criminal batara be ebe a na-akpara akwụ nwa ha nwaanyị nwa ọbụla pụtara ebe ahụ you can't claim it ọya ha nkụzi m meburu before one certain time ago about um, all these things ịtụwa nwaanyị ime na child adoption m mechaa ka m forwardụkwa na group a mmanụ mma fụkwa you know you understand ehe so na nwa- nwata nwa agbọghọ bịa ịgba n'ilo without proper initiation without proper initiation ọ dị ụzọ ebe naabọ e si nwe nwaanyị mee nwata nwa agbọghọ bịa initiated o wee dị qualified ịgba n'ilo ma ọ dị qualified ịla di first initiation is by marriage second initiation by ancestral adoption yes enwere ancestral adoption which is ndị ichie ị adopt nwa ha nwaanyị as nwunye ndị ichie ị adopt nwa ha nwaanyị as nwunye ọ mụọ nwa ka o wee mụchuo ngwuru mụchie ngwuru which is ọ na-eme n'ebe amụtaghị nwoke nwoke ahachie nwa nwaanyị nwa nwaanyị si from nwa nwaanyị pụọ baa into a motherhood by initiation and the rituals a na-afụzie mbụ ndị ichie as a mother instead of a na-afụzi e as nwa ha nwaanyị a na-afụzi e as nwunye fa o nwee ike

ịghọtago this is ancestral ways mgbe gboo mgbe wuru gboo mgbe ife dị mma aha m ekwu okwu mgbe nna nna anyị nke ịtọ na nke ịnọ ife m na-ekwu okwu mgbe nna nna anyị nke ise na nke isii mgbe wuru gboo o nwere ịya afụ nwa okorobịa ọ na-adụ ebe 30 years ọmaghị onye wụ nwaanyị ịya afụ nwa agbọghọbịa ọ na-eru 30 years ọmaghị onye wụ nwoke ife ọ dị ha dị innocent na-agala onwe ha because ha na-atụ egwu ana nsọ ana ha achọghị imelụ ana maka na ha amago na ife ifere ka a ya eweta na family fa nobody thinks about it ị fụ ndị na-eme is a few people o nwere ka a bịa na village enwere ụmụ okorobịa 20 ụmụ agbọghọbịa 30 ọ wụrụ sọ mkpụrụ mmadụ naabọ nwere ike ịdụ into obsess of it because everybody onye ọbụla na-atụ egwu ana a na-atụ nsọ ana onye ọbụla na-atụ egwu because ha ma na ọ nni ndị okenye ka ọ wụ sexuality is a food of a matured mind matured man and matured woman sexuality is a food of matured mind ọ mkpụrụ nne na nna na-akụ mkpụrụ ndị torugoro ogo na-akụ so that a kụọ mkpụrụ ahụ ọ mịta mkpụrụ fa dụ happy ka esevue ọ bụrụ akụwa dị mkpụrụ akụwa ka ọ dị nri ọ mịta mkpụrụ ọ wụrụ mkpụrụ ife ifele onye ọ na-ezobe ya gbagharịwa ọ nya ka o ji wee wụrụ a food of a matured mind matured people ọ nya bụ sexuality ịghọtago mgbe wụrụ gboo etu a ka o si dụ ị ga-afụ nwoke nwaanyị ọ wara mpeteri kechie obi ala ya na-afụ ahụ ya niile afụ mana nwoke ya na ya na-abụ na-afụ ya enwe nwa obi- egwu jeje kwụsị ya ọ bụrụ na o nwere ike na ọ ya agụ ha mana ha na-atụ egwu ana maka mgbe aha ana ka dụ active nsọ ana dụ amụọ na mmụọ na-alụ ọlụ ịghọtago aha so egwu na-atụ onye ọbụla maka onweghị onye chọrọ iviolate the angers of the gods Mm, ndị ụka abịana mebisicha ife niile alụkwa nwa na-emezi ife afụha n'ikpu nne ewu a na-afụzi ya na nke nwa ịghọtago aha ị ga-afụ nwa dụ girl of 12 13 years ọ gbawa gị ọ gbawa n'ike ọ na-akwọri ya akwọri o jide gị ghori ọgba o jide gị nyasa nya ọgbajie gị ukwu ị na-awọ ndụ ọgụụ na-eme ịghọtago anụ ọgụgha nsịnsị ọ anụ ọgụga mpụ alụlụ ana agụ onye a na-agago you know things are no longer normal ife igbo ji dị ebube anọrọzi e mebisina lot of ọha na ahụ soro udo na-agba ya ifi na ebe onweghị onye menwuru anything onwerọ mmụọ menwuru anything ị na-aghọtago anyị nọzi at the mercy of the gods at the mercy of our own whatever we are doing man you understand aha so my brother onye ọ na-akwuru ife a wụ onye ọ na-agbara gị ụdị ife a kịta awụ opogholo ka ọ wụ ọ ife o ji ọ na-etuwe ife alụ ugo ka o wee kwe eme ndị be anyị na-eme alụ ime alụ na ime mpụ na aghụghọ gụwa ha ha etuwe ya ugo ka o wee kwe ha mee o tuwebe ya ugo ha na-etuwe nsi ugo anyị na-etuwe ha ugo ka o wee kwe eme nwaanyị tụtụ ime na ọha alụ na ndị ichie nwere ike ịjụ onye gwara ya nụ ajụjụkwa onye kwuru ife ahụ na nwunye mmadụ jee tụtụ ilo na ime na ilo na ọha alụ ọ dịdọrọ ịtụtụ ime na ilo nwunye mmadụ gbaa na ilo is an abomination the consequences are with her the the penalties and the peril and the sufferingness is with her until o mee ife o kwesịrị ime ịghọtago all the kind of messages all the kind of nkụzi ndị ala na-akụzi ka ha welu na-emebisi uche ndị mmadụ na-akọ nonsense Eh, onye onye ikekwe onwe na onwe na o nwere nwaanyị ọ tụwara ime ọ chọọ ka o esi wee kọchisi onye ahụ isi ikekwe ọ wụrụ nwunye mmadụ ọmaghọkọ etu accept na ọ gwa nwaanyị na enweghị ife o mere na ọha alụ ya dibe ya bulie na ọha ife ọjọọ ọ alụ anyị na-afụgasị sometimes ndị dibịa na ndị ọdịnala sokwu na anyị sokwu anyị wuo ome na omekwu onwe anyị nsọ bekwa ka nsọ nsọ adịrọzi onye ọna na-emezi ife sọrọ ya nụ echi niile onye ahụ daa kpuo ihu n'ana nwụọ wee na ọ nwụọ na ịma ife gburu nụ a na-amakwa ife gburu kịta ọ kwa ife anyị ma wụ na onye nwụọ na ọ nwụgo a ka na-ajụkwa ife gburu ahazi ajụ ma nne m ahazi ajụ onye nwụọ e bo na ọgwụ ọ gwọtara na onye na-ekwu ọgwụ o butere gburu ya ma onye na-ekwu arụsị o butere gburu ya aha amazi na alụ na-egbu mmadụ o nwerọzi onye ma na alụ na-egbu mmadụ alụ ụwa alụ alụ jọrọ njọ alụ na-egbu mmadụ alụ ka egbu mmadụ alụ ka egbu dibịa karịa ọgwụ ọ gwọrọ karịa nsị mmadụ kọrọ ya karịa mmụọ onye nwanụ butere adịrọ mma na-eme mmụọ sef mmadụ butere aha egbue unless i mejọrọ ma ọ wụ i mere azụ mmụọ alụ gburu egbu karịa alụ ada adị mma n'aka ndị na-emebe na-edozi alụ ọ ya ka ofu ọyị nwoke na-akpụ alụ na-ejikwa asị m eze aja anịlala eze aja anịlala ajadu onye ya emegha onye ya emeghakwan onye wụ eze aja nụ kwesịrị imegha ebe o jezi ịla ajadu onye ya emegha so my brother alụ na-egbusi ike kịta alụ alụ na-egbusisi ndị mmadụ mana nwerọzi onye na-ajụ nke gburunu so onye kwuru ife ahụ wụ ọ mụrụ tu mpafu ka ọ wụ so onye ahụ adọghọ- onye ahụ abụrụ onye ọdịnala a lot of people ji mentality ha ji wee ka ụka wee bata n'ọdịnala a lot of people ji mentality ha ji wee ka ụka wee bata n'ọdịnala bata n'ọdịnala na-eche na ọdịnala dị ka ụka amaghị na ọdịnala dị ka naked wire na ọ chọghị ịma onye biri ya aka o mee n'izu o mee n'ọnwa ọkụkọ na-akpa n'ọnya ngụ anya ya akpa ya ọkụkọ tụfie onu eṅorie ife sọrọ onye ọ na-eme Mm? ya afụ ya ife sọrọ onye ọ na-apịtọ na ife mmadụ ọ sị na onye nwaanyị nwaanyị dị- nwaanyị nwunye mmadụ tụtụ ime n'ilo na ọha alụ na ọ- na ime a tụtara na ndị ichie nwere ike ịjụ ndị nna ya jụọ ma na ọha alụ na ọ ya akpụrụ ya alụ kezi ife ji wee jụọ mbụ mmụọ ọ ife onye itibọrịbọ ahụ kwesịrị ịjụ onwe onye dị mere nkụzi ahụ tu ọ na-enwere onye ahụ tụbata video ka m fụ ya ọ ya awụ m fụ ya echi niile ka m gwa na ọ itibọrịbọ ka ọ wụ ya ka ọ wụ na ọ maha ife ọ ya akụzi ya mechie ọnụ onye ọna na-emezi nkụzi n'ọdịnala kwara ya ọrụ onye ọna na-achọ ọrụ nke onye na-achọ ịdị popular na-akọgheri Mm? na-akọgheri echi niile ọ pụta kịta jiri tuo onwe ya afa tuo onwe mmụọ na-apụ apụ afụ- ọtụpụrụ anya afụ mmụọ anya a- ama- anya ndị mmụọ ji afụ ụzọ ọchịrị ọzụọ mmụọ em, igirigi igirigi igirigi o- eh, nwa- mmiri mmiri eh, ọka afa na-egbucha nwa nkịta a na- anyị na-aza n'ọdịnala Igbo onye o tugide onwe ya afa tuwu- were afa tuwuo onwe mgbe i mepeziere ya ọnụ ya kwuo ofu ife n'ọdịnala Igbo o teghị ule ebe ahụ ọ na-ekwu ife ahụ imagine ọ bụrụ na ọ nọ seminar ọ bụrụ na ife dị ka seminar kịta a nọ nwa ka a kpọrọ ndị ọdịnala a sị onye a nya pụta kwuo okwu ọ pụta ọ na-akọ nonsense ifere ya emewu m ebe onye a ifere ya dị eme m ebe m nọ m ma ekwetadị na m wụ onye ọdịnala ebe ahụ mana ife ọ na-akọ ọ wụ otula ose na-akọ ibiribi na-akọ nkọgheri mm? nkọgheri ka ọ na-akọ nwaanyị tụtụ ime na- na ọ họ alụ kama na ndị ichie ha ya ekwewụta nwa ya ndị ebe nne- ndị ndị be di ya ya ekwewo nwa ndị ichie ha ya ekwewo nwa na ọ họ alụ onye gwara ya nụ na-akọ na-akọ nonsense kedu ife mezi na ha ya eji kwewe onye gwara ya na ha ya ekwewo Hmm? ka na ọ mahụ na nwaanyị ego dị n'isi atụrụ ime na ọ di ya ka ọ tụtaara ya nụ e jizi gịnị eme nwaanyị gbaa n'ilo a ta di ya afụfụ maka na ọ di ya kwesịrị ịdụ control over the nwaanyị ọ di ya kwesịrị ịma in na out di ya kwesịrị ịda na ọ nwoke na-achị ọ nwoke ka a ya ajụ ajụjụ ife gbasara nwunye maka ọ nya wụ the head of the family i che na ndị ọcha na ndị ichie na-eme mmegheri makwa ife mmadụ megidere wee wụrụ onye ichie chineke na ha amaghị ife ọ nwoke ka a ya ajụ ajụjụ Hmm? So onye ahụ na-eme nkọgheri biko i gee na nkuzi ahụ i gee ya ege flush ya n'isi gị nwaanyị jeje tụtụ ime n'ilo alụ ka o melụ alụ kwọ nwa Hmm? alụ nke a kwọ ejima ọ kwọ ejima n'azụ Hmm? Ee, ọ kwọ ejima and a ya akpụ ya akpụ ị ghọtago Mm, a ya akpụ ya akpụ ọ bụrụ na nwata nwa agbọghọbịa ọ, em, alụ ka ọ wụ mana ọ họzi na alụ ka a ja akpụwa alụ akpụwa kama na alụ ife ifere ka o wetara ndị be nna ya ị ghọtago aha so na ọ ife dị na ya my brother o Ah, ife dị na ya nụ hapụ ndị ndị o kwuo ọzọ e mee ọzọ ndị ndị o kwuo ọzọ e mee ọzọ karịrị akarị onye pụta kụzie nke onye pụta ọ kọọ ọ kọọ nonsense nke jewalụ nna deemenụ biko nụ ka m gwakwa nwanne unu nwoke De Somtochukwu ike nke eze mmiri na na-edo anyị ada agbanị em, anyị ada agbanị a ma m na onu anyị ayị ezu ụwa niile mana anyị agba mbọ ndị ndị wụ ndị nọchatara ọnụ anyị obele ka ka ha ka ha mụrụ akọ ghọtago Ehe, ma anyị agha azọtanwu mmadụ niile kama ọ na-aha nwụ n'obele ahụ nọ anyị nso anyị agbanị azọta ndị ahụ ndị ndị fọkwaranụ ọ fọwakwa ndị ọzọ zọ ha kwa na onye ofu onye aha echi nna m ọha Eh, nna biko ka o begodu m ebe a ka m zuo ike na ọgbanye ya na ntatụ na-eme